Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m ụnụ ọzọ anyị abịakwa dịka anyị si ekwu na anyị ga na-ewere ife niile anyị ji akụzi nkụzi na-akụzikwu ya n'asụsụ Igbo nke anyị nwere ike taa nịnwa taa nịnwa taa nịnwa bụ asụsụ nke ndị Nteje Abọgụ Taa nịnwa anyị akali maka academic writing. Kedu ife bụ academic writing? Writing erike, ife ọbụla a na-ede ede erike mana ife anyị na-ekwu maka ya tata bụ nke nị a kpọrọ academic writing kedu ife ọ bụ? Writing, ị nwere ike um, deere mmadụ email, ị nwere ike chatịa with mmadụ, ị nwekwa ike dee nke a na-edesị printịa mana ife anyị ji maka ya bịa tata bụ maka academic writing. Ya bụ kedu ife bụ academic writing? Ụmụ akwụkwọ ụfọdụ siri mụnwa na comment section mụ na-ajụ m kedu ife bụ academic writing? maka na ọ bụrụ na akọwara ife bụ academic writing enwere ike che na ife anyị na-ekwu maka ya dị ka writing ndị ọzọ mana ife anyị ji bịa bụ academic writing students ụmụ akwụkwọ professors and researchers in every discipline use academic writing to convey ideas they use academic writing to make arguments they engage in a scholarly conversation Academic writing is characterized by evidence-based arguments, precise word choice, logical organization, and an impersonal tone. Academic writing bụ ife ọbụla a na-ede ede ị wee bupụta onwe gị dee nya etu esi kwesị ide ya maka na o nwelu ka esi kwesị ide ife a na-akpọ academic writing. ọ bụrọ ebe a ya-abụ ede ị na-ede na-asị na-eyuzu ife dịka personal pronoun like I, we ọ na-esi ike ọ bụrọ etu esi aga na academic writing academic writing nwere ka o si aga ọ nya bụ ife anyị nọrọ taa ka anyị na-aghọta na mgbe ọbụla ị gụsịrị akwụkwọ ma ị nọ na secondary school ma ị nọ na university e wee sị gị ngị dee project project bụ academic writing ọ bụrụ na masters degree ka ị nọ e wee sị gị ngị dee your thesis or independent study is academic writing ma ọ bụ mgbe ị gụsịrị nọrọ na phd level fa ncha niile bụ academic writing ya bụ na ife anyị bịa tata bụ ka anyị makwalụ na ife a kpọrọ academic writing dị iche karịa ife ọzọ a na-ede ede o nwere usoro esi ede ya ọ nya bụ ife anyị na-ekwu since anyị nọ na this platform Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. Ntị adịkwa.

a ya-asịkwa ụmụ akwụkwọ ụfọdụ fa mee gịnị fa dee akwụkwọ dee essay dee ife ụfọdụ dee letter o nwee nke a na-akpọ formal letter ma nke a na-akpọ informal letter mana ife anyị nọrọ ka anyị malụ na ife ọbụla a kpọrọ academic writing o nwere usoro esi ede ya ọ bụrọzi usoro esi ede email ị na-edegara enyi gị nwoke ma ọ bụ letter ị na-edegara family members ọ bụrọ usoro anwa academic writing nwere ka esi ede ya there are so many types of academic writings okay now ndekwa nke a abstract mgbe ọbụla ị nụrụ abstract dịka anyị si wee kọwa bụ before ịchịkọta ife i dere that is one of the academic writings bibliography ụfọdụ na-akpọkwa ya references ya bụ kedu akwụkwọ ebe i si wee weta ife ị gụsị wee nwere ike wee dezie ife anwa ị na-ede anyị ekwubugo maka literature review o nwerọ academic writing ị ga-ede na-enwerọ references or bibliography ọ na-esi ike ịfụ ụdị anwa maka na academic writing nwere steps ka anyị si akọwa step anwa o nwere bụ ife kpatara eji akpọ ya academic writing na-abụrọ normal writing ị gaa na academic journal articles ị afụ ya o nwere nke a na-akpọ book report conference paper dissertation essay research paper research proposal and thesis academic writing erika ife anyị ji wee sị ka anyị malụ maka academic writing maka na ọ na-adị mma na ọ bụrọ etu esi ede ife ndị ọzọ nụ ka esi ede academic writing o nwere usoro anụ usoro ahụ ka anyị nọkwara na-agbapịa since research methodology ife dịzi bụ iche na anyị na-eme ya n'ụdị nke na anyị ji asụsụ igbo wee na-aga mana unu elozikwana ka anyị ji asụsụ igbo aga ọ bụrụ ife ọ pụtara bụ na anyị ana-asụrọzi oyibo dị ya maka na o nwerọ ka ọ ya-esi dị possible na sọsọ igbo ka anyị ya-asụ maka gịnị mana ife anyị na-atapịa ebe a nụnwa bụ ka anyị were igbo nke anyị nwere ike wee na-akọwa ife ụfọdụ ka anyị ghọta ya ọfụma ka ụmụaka anyị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ wee nwee ike ịghọta ya ọfụma were asụsụ igbo wee ghọta ife ọ- ife ọ pụtara

This helps readers and other researchers find what they are looking for and understand the magnitude of what is discussed. Abstract ga-abịa chịkọta ife niile dị na pepa ga-arụ ọfụma. Elozikwana ife anyị kwuru mbụ na abstract i were ya ajụ kedu ife kpatara i ji debe ya bụ ife kedu ife ọ bụ ya ka ị na-akọwa maka ya kedu nsogbu ahụ ọ bụ ya ka ị chọrọ ịsọlvụ na society

akwụkwọ ahụ ị chọpụta ọ na-adị na-adị na njedebe o nwekwa nke na-adị from chapter to chapter depending na the kind of style ị na-use then academic journal articles nke a bụ article a na-ede ọ dị iche nye na newspaper ọ dị iche nye na magazine ya ka o ji dị mma ka anyị malụ na academic writing dị iche na normal writing anyị na-afụ academic journal are reports of an expert's original research analysis or review of research available on a topic e nwere so many universities nwee ife a na-akpọ journal e nwere so many organizations kedu ife ọ pụta na nsogbu dị n'obodo na nsogbu dị na society na nsogbu dị na country gị na i were amamife gị wee sị na ka a ga-esi sọlvụa nya ụfọdụ ndị university wee wepụta ebe a ya na-ede ụmụ ife odide anwa ka ndị organizations ka ndị obodo na ndị community ụfọdụ na ndị obodo ụfọdụ chọrọ ịghọta ịmụta the solutions ndị academic wris- eh, writers nyelu fa chọọ ịghọta etu e ji wee nwee ike isolve this particular problem ebe anwa ka a na-edegasị ụmụ ife anwa a bịakwa nwee nke a na-akpọ book report in an essay discussing the contents of a book written as part of a class assignment issued to students in the schools. So book report, akwụkwọ e dere ede, e wee bịa chịkọta fa ncha niile ọnụ, wee nye debere ụmụ akwụkwọ, ka fa si ebe anwa, wee na-amụta ife ha kwesịrị ịmụta. Then nke ọzọ ka a na-akpọ conference papers. E nwere so many conference. so many universities initiating one conference to another so na conference papers ị bịakwa na conference anyị mee ya attend kedu ife a na-akọ ife niile ife a na-akọ na academic bụ maka na ndị academic bụ ndị welu brain fa um, uh, ife mmụta fa tinye ya n'odide ọ nya ka e ji wee kpọọ ya academic writing maka na o nwe step e ji ede ka e wee dịkwa sure na ife ahụ i delu na ọ bụ ife kwesịrị mmadụ ịgụnụ abịakwa nwee nke a na-akpọ dissertation dissertation anwa bụ nke ụfọdụ dependị you know, use American English or British English some universities na-edebe dissertation as ndị PhD students akpọ ya dissertation some universities na-akpọkwa ya both dissertation and thesis some universities na-akpọ thesis only for masters eh, degree students and dissertation only for PhD students kedu ife ọ pụtara na nwata akwụkwọ gụrụ akwụkwọ na-eme expect na akwụkwọ niile ahụ ị gụ na o nwere idea o nwere ife ị chọrọ ka a mụta na ya and ife ahụ ị chọrọ ka a mụta na ya ka a na-enezi anya na mgbe a- tupu i wetazie digri anwa as masters degree or PhD, eh, PhD degree na ị magolo

o nwere ike ọ bụrụ formal one nwere ike ọ bụrụ informal one mana ife dịra na mkpa bụ na essay dị n'ụdị ọbụla for example ee narrative essay ebe ị kọrọ akụkọ maybe na akụkọ maka eh, ife isi ike o nwere ike ọ bụrụ akụkọ maka ka obodo si wee bido o nwere ike ọ bụrụ akụkọ maka ndị ike nọ n'obodo ife eji kpọọ ya narrative writing bụ bụ na ya akọ akụkọ it means you are telling a story from a certain viewpoint. And there is usually a reason for this for the story. All narrative essays have characters, setting, climax, and most importantly, a plot. ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ọ bụ na anyị agụgo Chinua Achebe mgbe anyị na-agụ na secondary school o so na important paper onye Igbo ọbụla eh, novel onye Igbo ọbụla kwesịrị ịgụ ịfụ ka Chinua Achebe si wee narrate ya ife mere n'anị Igbo so narrative writing is part of essay ọ bụrụ na ị na-ede thesis wee chọọ ka ọ bụrụ akụkọ ka ị kọrọ enwere usoro ya ọ bụrụ na ị na-ede dissertation ọ bụrụ akụkọ ka ị chọrọ ịkọnụ enwere usoro ya mana ife dịrị na mkpa bụ gịnị na enwere ụdị ọbụla ụdị akụkọ ọbụla nwere ka esi akọ ya nya bụ ife anyị nọrọ ya n'ụ- n'ụbọchị taata when writing a narrative essay remember this ọ bụzia na narrative gee ntị ka i were ife dị dị dị mkpa ọ na-adị na-ebu ife niile kwesịrị na akụkọ niile kwesịrị na ọ na-abụ ife mmadụ gagoro n'ụwa experience mmadụ gagoro n'ụwa anaghị akọkwanye ya ka ọ tọọ ụtọ onye ọbụla gụrụ ya nwee ike ka o wee nwee ike ịlike ife i dere Allow the story to support the points you are making and make reference to that point in the first sentence. Yes. Ka a na-akọ ndị mmadụ maka ndị mmadụ i wee kọba kọba nnọọ etu esi wee bido. And of course, ị kwesịrị ịma na narrative writing nwere ebe ọ na-ebido. Ọ ya ebido n'ụlọ- for example, ị nwere ike bido n'ụtụtụ wee kọba wee lue n'e- na- n'ehihie wee kọba wee lue na mgbede. ị na-akọwa na-enye story onye ọbụla nwere ike ịgụ na ghọta descriptive bụ describing the traits and characteristics objects events and feelings in intricate detail nke a bụ ịkọwazi descriptive ofu akụkọ ahụ ka ọ bụ kata mana ị bagazili ime wee nwee ike ịkọwa ka akụkụ si wee dị akụkụ aka nri akụkụ aka ekpe ma ọ dị n'iru ma ọ dị n'azụ i wee wepụtara ya time wee mee gịnị wee kọba nnọọ ka o si wee dị aka nri ya dị etu a aka ekpe ya dị etu a ụkwụ aka nri ya dị etu a ụkwụ aka ekpe ya dị etu a ị na-describe a particular thing in your essay ị na-describe ma ọ ya-abụ ọ dị oji ma ọ dị ọcha ị na-describe ka ntutu ya si wee dị ị na-describe ka anya ya si wee dị ị na-describe ọ bụrụ ife gbasara obodo i wee bido wee kọba ka esi abata n'obodo ahụ ebe o jedebere na akụkụ ndị ya na fa gbara gba- gbara oke o nwekwa nke a na-akpọ expository essay

Kedu ka ndị Igbo si anụ di na nwunye? You are just trying to expose to tell everything about it ka ndị na-amarọnye wee malụ. When writing an expository essay, the text needs to be concise and easy to understand, offer different views on a subject, report on a situation or event, explain something that may be difficult to understand. Yes, expose. omenala anyị ka ị chọrọ ịkọwa nụ bido na ana kọwabalị ya ka o si kwesị ị chọrọ ịkọ maka marriage ndị Igbo you want to expose it to the world to see the good part of it ị chọrọ ịkọ maka ife ofufe alụsị ụfọdụ anyị na-efe ị chọrọ ịkọ maka ọdịnala for example na ị chọrọ ịkọ maka akwalị maka na ụfọdụ aghọtarọ ife ọ bụ n'ala Igbo i wee chọọ ịkọwa na ife a bụ maka ọmụmụ kọwaa ife kpatara o ji bụrụ maka ọmụmụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọ maka gịnị olili a na-eli n'obodo nna gị yo yo ị kọwasịa nya ọfụma n'ụzọ kwesịrị nụ ka onye ọbụla ma onye ọcha ma onye oji fụ ya ka ọ ghọta maka you are exposing it let them know the, the real meaning a bịakwa na essay e nwee argumentative essay The writer is trying to convince the reader by demonstrating the validity or falsity of a topic. They back up their position with evidence, including statistics or opinion of experts. Argumentative essay bụ ebe ị ya enwe ni first premise, nwee second premise, nwee conclusion. Kedu ife kpatara eji eme ife a? Kedu ife kpatara eji kwesị ime nke a? Kedu ife kpatara ejiro kwesị ime nke a?

Research papers require students and academics to locate information about a topic, that is, to conduct research, take a stand on that topic, and provide support or evidence for that position in an organized report. Research paper, ije nyoo, na ife a kpọrọ ya research, ijere gịnị nyoo, na a sịrị gị na ife a dị etu a i kwe, mana ị gaa further jee examine je jụtasịa ese ụfọdụ for example na a sịrị na ụmụada igbo nwere authority n'ebe a na na be nna fa okay i kwegolu na nke a mana ị gabazi jebe eme gịnị jee gaa n'ana igbo niine ọ bụrụ na ị bụ onye anambra ị dị sure na ị gara na oyi local government na other local government dị na anambra ọ dị 25 I mean 20, eh, 21 local government i wee je wee nyochasie na-aga ngagharị niile ya na-agagharị ka i wee dị sure na ife ide na mmadụ kwenyere n'ife ide ya ka a na-akpọ research because you're going to do what to make sure that na ọ bụrọ sọsọ na mmadụ gwara gị kwelụ mana ị gabazi jee examinebe jee nyochebe wee nwee ike ịpụta with enough evidence wee sị na eziokwu na ife a dị etu a na ndị Igbo na-asọpụrụ ụmụada na be nna fa research proposal ofu okwu a ka a ka na-ekwukwa o so na academic writing i desie ya e bu ụzọ wee wegalụ university na ife ị chọrọ ide maka ya ya ka a na-akpọ research proposal ife i bu n'obi ị chọrọ ide ịkọwa ka i si wee chọọ ide ya ịkọwakwa nsogbu nwere ike ịpụta na ya ịkọwakwa onye ọbụla na-agụ ya nee ka ọ ya esi wee ghọta ya ịkọwakwa ife ụfọdụ dịgasị mkpa na ya kpatalụ i ji wee chọọ ime ife a na ulu ọ ga-aba ọ bụrọ a nọkata e weta proposal o nwee ife i bu n'obi ị chọlụ inyenụ ndị ụwa o nwere ife i bu n'obi ị chọrọ ka i nye ndị obodo unu o nwere ezigbo idea i bu n'obi ị chọrọ ka ndị ọzọ mara so ị pụtazi i dee ya wee nye your university wee nye your department wee nye your department wee nye your faculty wee nye mm, your supervisor ma ọ bụ na e nyego gị supervisor ife izizi a na-emerịrị na academic writing maka ụmụ akwụkwọ bụ what is your proposal kedu ife dị ife ahụ ị chọrọ ịkọ If we can talk about thesis, thesis is a type of research paper based on your original research. It is usually submitted as the final step of master's program or capstone to a bachelor's degree. You see? So the very na-akọ tata ka anyị na-ghọtakwa na ife anyị na-akọ tata maka gịnị academic writing academic writing o nwere ka e si ede ya ọ bụrọ etu e si ede ife ndị ọzọ ka e si ede ya ya ka m sị ka anyị mee ka anyị mata and ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị na ka e si ede ya biko sonye anyị n'usoro ka anyị wee na-enye gị steps a bit by bit elozọkwana na anyị na-eme expect na ị ya igesie ntị na this our lecture igesie ntị n'ife niile a anyị na-ekwu biko mee tụsaa nya bụ ozi ka ndị ọzọ wee nwee ike ịma na sị fa bịaba na this classroom ka a na-amụta ife anyị kwesịrị ịmụta n'ọnụ Igbo nke anyị kwesịrị inye ụmụnne anyị na ụmụ akwụkwọ na ndị fụrụ anyị n'anya ma ndị na-afụkwuru anyị n'anya ka fa ghọta ya n'ụzọ kwesịrị ekenekwa m unu onye ka anyị bịa n'ụbọchị taata thank you very much